an denmisɛnninw dun tɔɔrɔ s'u la
nse kibaruya jumɛn b'i ma ɛɛ majɛ
kibaruya bɛ faantan da wa
n teri mun
kibaruya fosi tɛ yen gɛlɛya kan kɔ diɲɛ don o don kɔrɔlen ne yɛrɛ kun nan'i fɛ yen n ko n b'a lajɛ n'i kun ye ɲinɛni dɔ sɔrɔ k'a di yan ka taa di denmisɛnninw ma n teri ne dun y'o f'i ɲɛna sa E ni ne bɛɛ kelen de yanni i kɛ tan to ka na ɲinini kɛ ne fɛ o ne y'a fɔ i ɲɛna n'a gɛlɛyara dɔrɔn i ka n'a fɔ ne ɲɛna ne m'o f'i ɲɛna
majɛ ne yɛrɛ a tɔ laban ne bɛ ka maloya de ka ne ɲininka o la sanga ni wagati mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dɔ ta mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bɛɛ ta koyi n teri sabali sa de b'an fitinin an bɛ ɲɔgɔn fɛ ta n'a gɛlɛyara i bolo ne kɔni bolo An bɛɛ ye kelen i bɛ na mun b'i fɛ i k'a fɔ ɲɛna o de ka di ne kɔni kana to ka nin kɛ a denmisɛnnin ninnu bɛ to kɔngɔ de la n'a gɛlɛyara i bɛ na foyi t'a la i k'a fɔ ne ɲɛna dɔrɔn min bɛ ne bolo so kɔnɔ n b'a d'i ma i bɛ taa a tobi k'a di denmisɛnninw ma baasi tɛ an denkɛ dun i bɛ k'a kibaruya mɛn Awɔ a ka kɛnɛ n b'a kibaruya mɛn a ko n ma k'a yɛrɛ ye baara dɔ sɔrɔ ee o y'ala tanu o y'ala tanu a bɛ ɲɛnabɔ i y'a mɛn
ni gɛlɛya yɛrɛ tɛ o dɔgɔnin min bɛ so kɔnɔ k'a fɔ ne kun tɛna a lajɛ e ka an ka musomannin ɲini ka d'u ma wa
ne m'a f'i ɲɛna n'i bɛna kuma fɔ i kana mɔsɔn mɔsɔn wa i k'a fɔ n ɲɛna siɲɛ kelen min bɛ yen i b'a fɔ kan'a dogo ne na o tuma an b'a dogo ɲɔgɔn na de yan de bɛ an ka dɔgɔ an bɛ teriya in na an bɛn'a dogo ɲɔgɔn na de yan ayi o tɛ
wagati n'a cogoya don n teri sabali sa ne den ye den de e den ye den de n'olu fila dira ɲɔgɔn ma mhm. an b'ala fo ka ala barika da o ye ala tanu de o kɔni ye tiɲɛ ni gɛlɛya n'a cogoya tɛ O ka kan ka kɛ nka e tɛ ka se k'i yɛrɛ balo n'a fɔra k'e ka taa dɔ ta ka na yala kɔni o kana kɔngɔ laminɛ o ma nɔgɔn kɔni fɛn tɛ mɔgɔ bolo fɛn bɛ ala de bolo n bɛ mun f'i ɲɛna furu tɛ dabila ko fɛn t'i bolo fɛn bɛ ala de bolo i y'a mɛn hali ni ne yɛrɛ ye miiri furu nafolo yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛya la o bɛɛ bɛ furu kuma yɛrɛ nege bɔ ne la N teri a dabila sa dabila o tɛ foyi kɛ i y'a mɛn furu ko de don furu ye fɛn o fɛn ye ala b'a bɛɛ nɔgɔya k'a kɔnɔna na a tɛ se ka gɛlɛya i y'a mɛn an cɛ bɛ yan nɔ n bɛn'a wele ka na y'a diya yɛrɛ
i jɔ n b'a wele ka na
hali ala ma taa tilela sɔngɔ tɛ sɔrɔ mɔgɔ min ko ka muso furu
n y'a wele a bɛ na sisan min b'i fɛ i b'a fɔ a ɲɛna o bɛ diya n ye yɛrɛ n'ala sɔnna
Mamina. Ɔ bisimila. An ka sotigi juguman tɛ koyi furu kuma de komi ne kun ye aw denmuso ye munumunu na yan ni gɛlɛya n'a dɔgɔya tɛ ne kun b'a fɛ K'a ɲini n denkɛ nka n'a fɔra furu nafolo yɛrɛ o yɛrɛ sɔrɔli yɛrɛ kamanagan n'o hami bɛɛ bɛ ne la nka o tɛ n bali k'a fɔ n'a kun sɔrɔla k'a d'a ma o kun bɛ diya n ye kosɛbɛ e la sa ne hakili la furu ko kuma de don o ye ala tanu ye furu kɔnɔ k'a fɔ nafolo tɛ yen ko n ye fantan ye n ye faama ye o tɛ furuko la ni mɔgɔ bɔra a nɔfɛ aa an kɔni b'i kɔ n ye sira mun d'a ma ayiwa o tɛ baasi ye ne yɛrɛ bolo an ni maa ninnu kɔnɔ an bɛɛ ye kelen fɛn bɛ ala de bolo ala b'a di mɔgɔ ma a ka di mɔgɔ min a ka di ala ye cogoya min aw denkɛ ani ne denmuso a bɛɛ an den e den o ye ne den ne den o ye e yɛrɛ den ɔ n'u dira ɲɔgɔn ma o ye i bɔra so i nana so de ɔ fɛnko nin an b'o to ala bolo an b'o to ala bolo o ye ala ta o tɛ mɔgɔ ta n'aw parelen don ɔ i bɛ mɔgɔ bila ka na ee tiɲɛ yɛrɛ la ne t'aw sara sɔrɔ fiyewu ee mɔgɔ ka nin bonyaba ta k'a di fantan ma tiɲɛ na a ye mɔgɔ ko bɛ ɲɔgɔn ma ye Kan'o fɔ k'an eh, ta tɛ. Ne m'a f'i ye k'an bɛɛ ye kelen wa? E den o ye ne den ye. Ɔ ni ne denmuso diyara e ye. Hmm. Eh, basi ba t'o la koyi. O tɔ ye de ye sa n ko sira taama. Awɔ. A kɛ i n'a fɔ o kɛlen don. I y'a mɛn? N y'a faamuya o diyara n ye yɛrɛ kosɛbɛ ala ka an kan bɛn halisa ala k'an cɛ tugu furu min bɛna kɛ ala ka barika don a la
sinon k'a fɔ ko fɛn tɛ yen aa kan'o bila i kun na dɛ fɛn bɛ ala de bolo a b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min y'a diya adamaden si man fisa si ye ala bɛ dɔ wasa dɔ sanfɛ de
ayiwa o de tun ye n nakun ye ka hakɛto ɲinin aw fɛ n bɛ sira ɲinin o la fɔlɔ a diyara n ye kana to ka fama du kɔnɔna ma gɛlɛya bɛɛ nɔgɔya bɛɛ to i ka na du kɔnɔ i ka nali man i ka nali man ka dan ni gɛlɛya bɛ yen ou bien ni kunko bɛ yen o cɛ man ɲi an bɛɛ kunko de ye kelen sigida na an bɛɛ ye kelen

Walayi n t'aw sara sɔrɔ we kuma yɛrɛ foyi foyi tɛ ne da walayi ala m'an to ɲɔgɔn ye a ni tile nse somɔgɔw bɛ yen kɔri baasi tɛ yen nse

ne ye kangari da i ɲɛna ka dɛsɛ e y'i ba ye a wulilen don i ta i t'i jɔ a kɛrɛfɛ k'a fo k'a ɲɛ fo i bɛ to yɔrɔ jan k'a fo han i tɛ mɔgɔw bonya dɔɔnin don o don n bɛ nin kangari da i ɲɛna e yɛrɛ bɔra min san. ne min taara bitigi de la sɛnɛgali. ayiwa i taara bitigi la aw ka yafa n ma. ba. n jo t'a la n tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ka i to a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma

n taara n den n terimuso den nɔfɛ n kɔni taara n damakasi a ye kosɛbɛ n'u kun sɔnna n ko k'u denmuso di yan k'a di n denkɛ ma u ma gɛlɛya fosi fosi don a la u kɔni sɔnna k'an ka taa ni furufɛnw ye nka ali worobɔ tɛ baasi ye dɛ fo furunafolo ɛ hali o waa fila yɛrɛ o bɛ bɔ min
E mama e yɛrɛ kɔni ɲɛ b'an ka anw kɛcogo bɛɛ la mama nka ne tɛna se ka foyi bɔ e ta yala sabula e de taara a ɲini wa ne b'a dɔn e tɛna sɔn ka fɛn sɛbɛ tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka bila a den kɔrɔ ɔ n'a ma ɲɛ k'an kɔni y'an da don a ko la ka ban ala k'an ni sababu bɛn e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ ne mana n tigɛ don diɲɛnatigɛ baara o baara la mama a tɛ sira sɔrɔ n'a fɔra k'e fana taara bon a bɛ kɛ cogo di komi i y'a kɛ ka ban ne tɛ se k'i jalaki n'o tɛ ne kɔni kun fɛ a wagati kun ma se ali maa si t'i ka furuko bila bi ko fɛn t'i bolo mɔgɔ tɛ fɛn sɔrɔ kuma dɔn ala bolo dɛ an kɔni b'an jigi sɛmɛ u la komi u yɛrɛ sɔnna ko ka furu in kɛ an bɛ ala de deli an bɛ se ka waa fila in sɔrɔ sɔrɔ cogoya min na ala k'o nɔgɔya an ye nka ne ko ko k'a bila fo ni e ye fɛn sɔrɔ kuma min e t'i fɛn sɔrɔ kuma dɔn ne yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ kuma dɔn Ala ko tiɲɛ i ma denmisɛnnin kuma fɔ sabula e yɛrɛ baloli ko ye baara ye ne baloli ye baara ye n'a fɔra ka taa waliden ta ka na an bɛ se ka kɔngɔ dɔ kun o tɛna se k'o kun dɛ nka ala ye da o da ci a dahirimɛ nɔgɔyabaga y'ale ala de an ka jɛ an ka dugawu kɛ baasi tɛ ne kɔni bɛ se ka min fɔ ala ka ɲaga d'an ma dɔrɔn amina yarabi i yɛrɛ k'i cɛ siri ni jɔn y'i ni da fɛn min na ala b'i dɛmɛ o la i cɛ siri halisa i ka baara kow la ala k'a nɔgɔya n'i fɛn fɛn ɲini ala k'o nɔgɔya i ye ala ka baara ɲɛnama nɔgɔya i ye ala k'o dugawu minɛ amina ala k'aw mɛn an kɔrɔ amina ala k'an sigi aw kunsigi suma la koyi amina amina n ta gɛlɛyara dɛ amina amina
a tɛ maminɛ i jara kuma donsow b'o de fɔ koyi mhm. ko jara cɛman ni koloba kari musoman bɛ sɛmɛba sunsun ɛɛ jara kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye o foyi ma tiɲɛ i ye n wele ka na n b'a dɔn baasi tɛ ayi aa ala kana kɛ baasi ye baasi fosi tɛ a tɛ
ɛɛ Ni kuma min bɛ mɔgɔ fɛn min bɛ mɔgɔ senna teliya o kan y'i dala teliya kosɛbɛ ni weele juguman tɛ ala kana kɛ juguman ye an denkɛ kunkanko don ee n tun b'a fɛ k'i ci a ka furu sira tɔgɔma de la Eh, aa alihamdulilayi rabili alamina e an denkɛ a bɛna bɔ muso dɔ nɔfɛ o ye ko ɲuman ye mhm. awɔ eh, n ye n terimuso den ye a diyara n ye mhm. n tun b'a fɛ k'i ci a tɛ i k'a ɲini k'a di n denkɛ ma mhm. o tun y'i welekun ye baasi tɛ aa jaramuso a diyara n ye kojugu sabula n'i ye docteur wele k'i b'a bila opération na mhm. o ka d'a ye kojugu sabula o y'o ka baara de ye ayiwa furusira taama mhm. o y'anw fana ka baara de ye a diyara n ye kojugu
diɲɛ jigi ye koyi a ko bɛɛ b'i bolo ayiwa an jigi b'i kan dɛ baasi foyi t'a la e nin ci in kɔni n bɛ nin kɛ a kɛcogo ɲuman na n tɛ nɔgɔ foyi to a la fiyewu Ɛɛ i terimuso majɛ ko tɛ wa dugu in bɛɛ b'aw ka teriya dɔn kabini aw ka dɔgɔn fo ka n'a bila aw fila bɛɛ furu la ee ala de t'a ka ko ye ni ala ye mun kɛ don min o de ka ɲi kabini i cɛntanya na don min i terimuso majɛ a ma ɲinɛ i kɔ fiyewu n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la dɛ o y'i teri sɛbɛ de wa o y'i ka dannaya mɔgɔba de ee ni a fɔra k'o denmuso bɛna di e denkɛ ma o tɛ hɛrɛ ye wa eh, alihamudulila n bɛ nin ci k'a kɛcogo ɲuman na ni ala sɔnna ma i da i k'i hakili latigɛ mm. awɔ k'a ɲa ka d'a ma amin amin an tun ye dɔɔnin fɔ a kuma kan ka ban ah, ah, ah. a kɔni ye sira di mhm. k'o ka taa ni fɛnw ye ee eh, aa bi bɛɛ n bɛ taa ni woro ye o bɛ diya n ye yɛrɛ de jeliba o tun y'i welekun ye baasi tɛ mhm. a diyara n ye kojugu ayiwa ayiwa n bɛ sira ɲini

Ee n tun b'a fɛ k'i ɲininka kuma dɔ la n'a ma k'i ma baasi ye ee dugu in kɔnɔ yan nɔ e ba ni ne ba u ka teriya ma dogo mɔgɔ si la ɔ o hukumu kɔnɔna na ni furuko kuma nana b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ balimaya sinsin ye ne ba kɔni ye ne wele ka lasigi ko u ye mɔgɔ bila ka taga i fa lajɛ n'a sɔrɔ dɔ ka woro t'i kunkɔrɔ n'a bɛ se k'i di ale ma ka d'a denkɛ ma furu la n'o ye ne ye k'i falakaw ma gɛlɛya foyi don a la a ye nin kuma ɲɛfɔ n ɲɛ na ne kɔni a ka di ne wa a bɛnna n ma sabula n b'a dɔn mɔgɔ mansa t'i bila sira jugu kan hali n'a y'i bila sira jugu kan i b'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ fili fili bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a diyara ne ye cogo min na n tun bɛ fɛ k'i fɛnɛ ɲininka n'a sɔrɔ a diyara e ye o cogo kelen na o de tun ye ɲininkali ye
n'i ka kuma mɛn I ka kɔrɔfɔ diyara n ye nka Ali, naamu, ne bɛ n mansaw de kɔ ni ne ba y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ ne b'o kɔ
o diyara n ye n'an bɛɛ b'an mansaw kɔ o ka ɲi maa o maa n'i b'i mansa bonya a a ka ca Ala fɛ i tɛ don ko la i na to ko minnu na sabula mɔgɔ mansa Sɔrɔko kelen pe de b'a la ɲɛnamaya kɔnɔ n'i y'i ba kɛ kɔfɛmaa ye i mansa kɛ kɔfɛmaa ye i fana bɛ kɛ kɔfɛmɔgɔ ye an bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ an bi denw mɔgɔ mansa ye diɲɛ fitinɛ yeelen ye n'a fagara i tɛ yeelen wɛrɛ sɔrɔ min bɛn'i ka ɲɛnamaya bɔ degun kɔnɔna na i fa b'o cogo la ani tuguni i fa man'i walifa man'i lamɔ cogo o cogo don dɔ la i b'i fa jɔyɔrɔ ye waliba fana man'i lamɔ cogo o cogo don dɔ la i b'a fɔ ni ne ma ni ne ne ka ni ne ba tun bɛ yan nin tun tɛ kɛ ne na donc an ka mansaw an k'u bonya an k'u bonya k'u kumakanw labato o diyara n ye nka yala ni e ba tɛ yen don min na sabula e ko k'e y'a kɛ e ba kama n'o tɛ yen don min na yala i b'a la halisa wa
Awɔ.
Ah, o diyara n ye sabula mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ karaba ka di maa ma bi n'a ma diya a ni ye donc o de tun bɛ ne fɛ ka f'i ɲɛna. I ni ce. I ka kuma diyara n ye. Ne bɛ sira ɲini. Ah, basi tɛ i bɛ se ka taa k'an b'i ba fo.
Tarawele somɔgɔw bɛ di basi t'i la aba nba ɛɛ tarawele tarawele turamakan an kɔni n'i ye an jeliw ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ kunnafoniya duman dɔ de b'an bolo ka di an jatigiw ma kosɛbɛ tarawele kibaruya jumɛn bɛ yen ee tarawele a ka di kojugu n ko bamananw b'a fɔ ko ci min bɛ maa senna teliya o kan k'i dala teliya dɛ o la sa jaramuso ɲalen ɛɛ i yɛrɛ muso terimuso don mayimuna mayimuna mayimuna jara tarawele ko a ye fɛn ye i ka du kɔnɔ fɛn min y'a diya kosɛbɛ i denmuso k'a ladamunen don a lamɔlen don ka ɲɛ ɛɛ i ka sɛnɛfɛn n'i y'a sɛnɛ ka ɲɛ sanba ɲuman bɛ sɔrɔ a la koyi ayiwa o hukumu kɔnɔ sa ko a bɛ fɛ k'a ɲini a denkɛnin ye furu la ayi an jeliw kɔni an ka baara kɔni eh, ci lase kɔni o o la n wulila ka se ni woro y'i f'i ye ayiwa ni ko in bɛ kɛ cogo min na tarawele ɛɛ baasi tɛ jeliba i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na nin ko kɔrɔ ye ko kura tɛ hatɛ aw ka aw ka baara o y'aw ka baara ye ne ye den fa ye aw ka min ɲini ɔ woro nin n b'i ci ka taa fɔ a fɔ aw yɛrɛ bɔ yen minnu ka kan ka don furu la n b'i ci ni woro ye ko ne y'i ci ka taa ɔ alihamdulilayi donc aw ka hakili latigɛ hatɛ nin ye ko bannen ye pewu han tarawele
tarawele turamagan ba tigɛ nɔngɔn na tarawele ayi ko ba mana fa ko ba kɔ masa ba mana ja turamagan tigɛ dan muru y'i ban turamagan t'i ban dɛ tama banna nka turamagan ma ban fiyewu tarawele ne b'a dɔn ko bamananw bɛ to k'a fɔ ko jɔnni bɛ saba kɔ la don ni ɲumandɔnbaga kelen kelennin tɛ a tarawele i kɛra ɲumandɔnbaga ye n'o tɛ mayimuna ni i muso majɛ u ye teriya kɛ dugu in kɔnɔ depuis u ka dɔgɔn a ma dogo maa si la ayiwa ala ye mayimuna cɛ ka kalifa minɛ a la mais fo ka na bila bi la aa jigi ma tiɲɛ dɛ jigi ma tiɲɛ fiyewu a tɛ tiɲɛ fana aa ni a fɔra ko e bɛn'i denmusonin ta k'a d'o denkɛnin ma nin ye tare tare ye a barika tarawele nin bɛ ne ka ci tɔ teliya n bolo

depuis denmisɛnya la fo ka na se an bɛ yɔrɔ min na komi bi an ma tigɛ ɲɔgɔn na wa an bɛ dugawu de kɛ ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na ɔ Mayimuna bɔra a ye ci min fɔ o don a kɛr'i ɲɛna ɔ hadamaden hakili ye jɔn ye fɔlɔ an kun bɛ furu kɛ mansaw tun bɛ furu kɛ k'a sɔrɔ denmisɛnninw da ma don furuko kuma la mais an bɛ tile min na komi sisan cogoyaw falenna dɔɔnin ɔ walasa k'i wele ka jɛnɛba wele hmm. ee, ala y'a kɛ Mayimuna ko ko a bɛna jɛnɛba di a denkɛ ma n'o ye ali ye an dun y'a minɛ a bolo nka o t'a bali k'an tɛ jɛnɛba ɲininka parce que hadamadenya fɛn dɔ de a ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka nɔgɔ mɔgɔ b'i den wolo mais mɔgɔ sago tɛ se a denw na dɛ ɔ o de la an bɛ jɛnɛba ɲininka k'a f'i ka jɛnɛba ɲininka ɔ n'a sɔrɔ a bɛ ali fɛ an kɔni y'a kunna minɛ n'a tora an kɔ a ka d'an ye ɔ nka sa n'a ma to an kɔ ayiwa hali bi anw de ye kumatigiw ye ne dun b'a dɔn fana a ka to an kɔ o de cɛ ka ɲi parce que bamananw ko ko maakɔrɔba tɛ fɛn eh, sɛbakɔrɔ tɛ fɛn jugu yɛrɛkɛ ka bila den kɔrɔ o de ye ala sɔn aw bɛɛ lajɛlen bonya a y'a mɛn a kɛcogo ɲɛna yɛrɛ de o diyara ne fana ye ala k'a diya ala ye Hmm, jɛnɛba yɛrɛ tulo bɛ kuma na jɛnɛba i fa ye kuma min mɛn i y'a mɛn
ali ka d'i ye ma
a fɔ ba ye hmm. ko n'u y'a bila yɔrɔ ne b'o kɔ hmm.
alhamdulilayi o ye ala tanu ye sisan a bɛ komi i bɛ ka bɔ aw ka so i bɛ ka taa aw ka so ali y'i kɔrɔkɛ di furu kɔni nana ka ban i y'a mɛn kana kɛ cogo si la dɛ fɔ ka ye i la i y'a mɛn i bɔra ne fɛ yen i bɛ ka taa ne fɛ yen i y'a mɛn ala ka ɲaga da
n'i y'a ye n y'aw wele juguman tɛ Ali ka furuko de don furufɛnw bɛɛ taara u ye woro minɛ k'u ka furu nafolo sara an bɛ yɔrɔ min na i ko bi dɛrɛmɛ kelen tɛ ne ni ala cɛ n'a bɔra waa kelen na ne tun b'a la k'i yɛrɛ ɲininka ni dɔ bɛ sɔrɔ min bolo
aa ma nin gɛlɛyara bi dɛ ɛ i burankɛ ka baara yoboyabalen don e yɛrɛ b'a kalama du kɔnɔna fɛn bɛɛ ne nasɔngɔ ne denmisɛnninw ka finiko ne han dumuni ko fɛn o fɛn a bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ ne na ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ yɔrɔnin min na bi ko ne kunna wari bɛɛ lajɛlen ye kɛmɛ naani n y'a to so de a bɔ ka na dɔrɔmɛ tɛ n bolo yan nɔ ee
an tigi ala Doni tabaga ye e ala de ye dɛ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye ne de ye fosi tɛ ne bolo ka di den ninnu ma n'a fɔra ko den sera furu ye fa t'a fɛ a jigi ye ne min kelen ye fɛn tɛ ne bolo k'a d'a ma ala ne b'i deli ala i ka sababu ɲuman nɔgɔya n ye furu in bɛ se ka kɛ cogoya min na
ma kana kasi sa a bɛ nɔgɔya ma i kana kasi n tila ka taa segu ni ban fɛ n bɛ se k'a lajɛ ni

ma kana kasi n bɛ tila ka taga mori fɛ yen n b'a lajɛ ni n sera ka dɔ sɔrɔ a fɛ yen a bɛ nɔgɔya ala k'i garisigɛ

Ka sɔrɔ ne muso hali waa kelen sɔrɔ ne ta de ni ne ye min sɔrɔ wala i mago bɛ fɛn o fɛn na n'a bɛ n bolo kɔni o tɛ baasi ye k'a di y'a mɛn waa fila kan ka sɔrɔ ne bolo so n'an sera yen n b'o d'i ma y'a mɛn wala n'a tɔ tora i b'a tɔ bila yen y'a mɛn an ka taa nin
jɛnɛba e fa ye mun fɔ i y'a mɛn kɔni awɔ n y'a mɛn i y'a mɛn ɔ i tɛ ka i tɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ i bɛ ka taa aw ka so de i y'a mɛn i bɛ i cɛ dɔgɔninw a kɔrɔmusow a bɛɛ mina ka ɲɛ o bɛɛ y'i kɔrɔw de a dɔgɔninw y'i dɔgɔninw de i y'a mɛn i b'a kɛ de komi i bɔra aw ka so i bɛ ka taa aw ka so furu fɛn bɛɛ b'a la dɛ nɔgɔya bɛ a la gɛlɛya b'a la kuma tɛ olu bɛ cogo min na kana bɔ ni cɛ ye cogo si la i y'a mɛn kana bɔ ni cɛ ye cogo si la n'a ye mun d'i ma i jija n'o ye i y'a mɛn k'a fɔ k'i bɛ taa ɲɛ bɔ mɔgɔ yɔrɔw fɛ f'a tɛ n cɛ bolo n bɛ ɲɛ bɔ mɔgɔ yɔrɔ fɛ kan'o kɛ i y'a faamuya furu la furu tɛ dolokiba ye dɛ k'i sɛgɛnna dɔrɔn k'i b'a bɔ k'a dulon o fɛn tɛ hali ne yɛrɛ furula i fa la waati min na ee a kun ka gɛlɛn mɛ bi alihamudulilayi an b'a la tan i y'a mɛn o minɛ ka ɲɛ dɛ i bɛ ne bonya cogo min na a bonya ten de b'an denmisɛnninma anw de bɛ ɲɔgɔn gundo dɔn n'a mun kɛra ne bɛ taa f'a ɲɛna fo ka taa i burankɛ fatu an bɛ ɲɔgɔn fɛ ten tɔ i y'a mɛn a kɛ kalalikɛla ye kana kɛ tiɲɛlikɛla ye du kɔnɔ bɛɛ minɛ ka ɲɛ bɛɛ kɛ kelen o minɛ k'i kɔrɔkɛw de bɛ yen i b'a kɛ komi i ma taa cɛlasigiyɔrɔ la yɛrɛ i y'a faamuya
ee eh, jɛnɛba e b'a dɔn o don ne wele ka ɲininka i ye ne jaabi ni kuma min ye a don n dara n sugor'i la walayi hmm. sadi sugo kɔnɔna na ne ne ɲɛ b'a na hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛ n bɛ ka sɛbɛ de f'i ɲɛna ɛseke an mansaw ma e kɔnɔna ta ni ne kɔnɔna ta ɛseke olu tun b'a dɔn
ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka nin kuma in fɔ yɔrɔ de ne ɲɛ tun b'i la o ee awɔ e ɲɛ tun bɛ ne na aa ni ne tun bɛ bɔ n ka kungo la tagaw la ne tun bɛ to k'i ye balontan minnu na
ja e kun bɛ ka ne bɛlɛn mɛ i ma sɔn k'o fɔ ne ɲɛna donc n bɛ fɛ ka to u ka taga ne ma sɔn ka taa ni cɛ wɛrɛ kun nana ɲɔgɔn i fɛ dun
komi ala fana ye mun da ɲɔgɔn kama olu tɛ taa ka ɲɔgɔn to o fana ye tiɲɛ ye nka n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna a kana kuma in jan

Donc n'a bɔra an bɛ tila ka ne ba tɔgɔ da kɔmi e ba ye ne ba ye ne yɛrɛ ba fana y'e ba ye a banna ɛɛ n kɔrɔ
ayiwa baasi tɛ ala kana kɛ baasi
komi i yɛrɛ bɛ yan jeliba fana bɛ yan jeliba sera ni woro ye ma an ye réunion caman kɛ an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye o kɛra i yɛrɛ b'a kalama an denmuso a sera furu ye nin waati in na a ka kan cɛ bɛɛ k'i den di furu la an denmuso kɛra bogotigi ye ale kɔni filɛ ale b'a nɔfɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn fɛn t'a kun nka an kana ɲɛ jɔ fɛn ko in na parce que bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ko perese alama o de bɛ na ni gajɔ ye n'o tɛ ni tile binna suma b'a ba bolo dɛ siga foyi t'o kuma la a a kɔni ka di ne ye komi i ye n kɔrɔ ye an bɛnna kuma min kan n ka n'a ɲɛf'i ɲɛna a tɛ ni kuma min b'i bolo k'a fɔ n ɲɛna n kɔrɔ ayiwa n b'i lamɛn ka sɔrɔ ka ladilikan tɔw d'i ma
Ɛɛ o tɛ baasi ye o
ala kana kɛ baasi ɛɛ sani jeliba ka t'e fɛ a bɔra ne fɛ yan fɔlɔ ne ko n ko den faw bɛ yen ne kɔni y'a wolo mɛ a faw bɛ yen ɔ ni ala y'a kɛ n'aw ye woro minɛ alihamudulilayi o ye ne ka ala tanu de ye o i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ni denmuso sera furu ma i b'a di de i b'a di siga t'o la ɔ n'i y'a di alihamudulilayi o fana ye kunnawoloba de ye o kunnawolo bɛ s'e ma o bɛ se den yɛrɛ ma surtout a dira yɔrɔ min na nimisa foyi t'a la ɛ mayimuna filɛ nin ye mayimuna ni majɛ depuis fitini u bɛ ɲɔgɔn fɛ hatɛ o ye tiɲɛ fo kɔni kɔrɔbaya k'u furu k'u kɛ denbayatigiw ye siga foyi t'a la Ɔ n'olu denmuso n'olu denmuso n'o denkɛw nana ta k'u b'o di ɲɔgɔn ma o kɔni o ye ɛ i bɔra n ka so i nana n ka so ye ɛ n'aw y'a di a y'a ka kɛta kɛ wa a ye balimaya kɛ fana a diyara n ye a bɛnna n ma tɛ tɛmɛ nin kan ɛɛ i ye fɛn ko min fɔ fɛn bɛ ala de bolo n bɛ to k'o kuma de fɔ i to k'o kuma de fɔ tuma bɛɛ adamaden don dɔ la i ka jan don dɔ la i ka surun siga t'o la ala bɛ yɛlɛma kɛ cogo min ka d'a ye ɔ ni fɛn y'u sɔrɔ ye o don ni fɛn yɛrɛ m'u sɔrɔ ye alihamudulilayi ala tɛ doni ala tɛ doni foyi d'i ma k'i kola dayirimɛ la i bɛ se ka jɔ i ka sɔn ta de la O tuma an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin kɛ furu ye
k'a kɛ furu tututu ye an ni ninnu an bɛɛ ye kelen ye bi alihamudulilayi ɔ an kɔni tɛna se k'a fɔ k'an b'an kɔnɔ fa ka ninnu to kɔngɔ la yen fɛ o tɛ se ka kɛ o alihamudulilayi a diyara ne ye a bɛnna n ma aw ni ce balimaya la
baasi tɛ jeliba naamu a ko kɔrɔfɔ kɔni filɛ dɛ kɔrɔfɔ mɛnna nka a kɔni ka di ne ye unhun alamusa nata kunɲɔgɔn awɔ an ka furusiri kɛ baasi tɛ sabu la a kɔɲɔko man nɔgɔn tan a man nɔgɔn kɔɲɔ filɛ nin ye a doni tɛ se ka ta ka da mɔgɔ kelen kun a man nɔgɔn nka a kɔni ka di ne ye unhun n'an sera k'a kɛ furusirinin ye hatɛ o n'an bɛ lafiya sa dɛ o ye tiɲɛ ye ayiwa kɔrɔfɔ b'i yɛrɛ bolo jeliba ɛɛ tarawelelakaw aw ni ce aw ni ce ani mɔgɔya ani hɔrɔnya ɛɛ dɔnkilidalaw bɛ to ka kumanin dɔ fɔ ko jala ye kɔturɔ jala ye kɔsandɔ jala ka bon jala de ye jala man kunan jala ye jala jala o hɔrɔnya jala bɛ aw fɛ aw tɛ siran ko ɲɛ aw tarawele hɔrɔnya jala bɛ aw fɛ aw tarawele ayi cɛbakɔrɔya kuma man ca koyi ka min fɔ dɛ k'o kɛ o de ye cɛbakɔrɔya ye aw tarawele ɛɛ bamananw b'a fɔ ko sabaga kɔladonbaga aa he o sara tɛ sɔrɔ koyi ɛɛ ni aw ko ko ka ee furusiri bila alamisa nata kunɲɔgɔn na o tɛ baasi ye ne b'o lase a lase cogo ɲuman na ɛɛ o la sa o nisɔndiya min bɛ ne la sa n t'o ko bila dagirinda la n bɛ n teliya ka t'o ko ɲɛnabɔ ne bɛ sira ɲini o la sira bɛ ayiwa baasi tɛ jeliba naamu n'i taara i b'a fɔ ma minɛ n'i y'a ye n kan k'a kɛ furusiri awɔ wagati n'a cogoyaw don o ye tiɲɛ ye komi i yɛrɛ kɔni b'a dɔn sisan ka gɛlɛn ee o kɔni a ka gɛlɛn kojugu n'i taara i b'a fɔ a ye an k'a kɛ furusiri awɔ a denkɛ muso ka yɛlɛma a fɛ yen

Eh, jeliba namu somɔgɔw basi foyi tɛ yen yomɔgɔw bɛɛ basi t'u la aba i bisimila aa o diyara n ye sigiyɔrɔ bɛ ayiwa ee i sigi
wo n'i donna jaramuso fɛ yen don o don a b'i kunna bɛn ni nisɔndiya ani muɲɛmuɲɛ min ye ee jeliba i n'o ka kan aa wa n ko nin ko duman ninnu bɛ ne sennateliya de ka n kɔnɔ kuma fɔ han i bisimila dɔ di ayiwa baasi tɛ mm, ala kan'a kɛ baasi ye i ye n ci ci mun na n taara bɔ a sira fɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na aa nka tarawelelaka ninnu ye hɔrɔn ye sa jeliba o diyara n ye hɔrɔn don hɔrɔn jɛɲɔgɔn don u ye n kunbɛn ni bonya ani karama ye u ko basi foyi t'a la olu denmuso bɛ i n'a fɔ e yɛrɛ denmuso wa ko ni jɛnɛba bɔra a fɛ yen a bɛ ka na a yɛrɛ de fɛ yen dɛ sabula e fɛ yen mhm. o ye tarawelelakaw fɛ yen de tarawelelakaw yɛrɛ fɛ yen o ye e yɛrɛ fɛ yen de ah, o ye kibaruya duman ye donc ko k'a f'i ye mhm. ko baasi foyi t'a la mhm. woro minɛna fɛn bɛɛ kɛra ka ban u sɔnna fɔtaw ma walasa ko ko in tɛna bila dagirinda la u ye cikan don n da ka n'a f'i ye n'o ye eh, furusiriko ye ko fɛn min ye kɔɲɔ ye mhm. ko depansi ka ca kojugu an bɛ waati min na sisan ko si man nɔgɔ yɔrɔ bɛɛ de ka kalan o la sa mhm. alamusa nata kunɲɔgɔn mhm. e k'i hakili fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya foyi tɛ nin ko in na ni ala sɔnna ma alamusa nata kunɲɔgɔn n'o sera ka mun to i bolo ee an bɛ furusiri kɛ n'o ye alihamdulilayi rabilalamina ala ye ne ka welekan minɛ o diyara ne ye sa jeliba ala k'o fara an si kan ami ami i yɛrɛ ni mɔgɔ ɲumanya ami ami ala ka furuden ninnu ala k'u kan bɛn ami ami ala k'a k'an dusu sumalan ami ami ɛɛ sinon furu tɛ fɛn ko ye koyi an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ yarabi ama denmisɛnnin ninnu ala k'u kan bɛn ala ka fɛn bɔ u la fɛn min ka fisa n'u yɛrɛ ye a banna ala k'o dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ jeliba i yɛrɛ i ni sɛgɛn ee ayi nin y'an ka baara de ye koyi awɔ cikanw de tun bɛ n bolo ayiwa n bɛ sira ɲini a diyara n ye yɛrɛ de i ni baraji anba